Yeah, bros. Na only me dem born, no vex. Oh, boy, they love. The only thing that ball, no.
N'ezie n'ezie, ọ bụ ihe mwute na ihe ịgba anya mmiri n'ọnwụ nwanne anyị nwoke bụ John Paul aka Junior Pope kachasị mgbe m kiriri ihe onyonyo ikpeazụ o mere ihe dị na ya wụ na ihe mee anyị nwa dị ndụ ga-atọ anya n'ala ka anyị mara ihe anyị ga-amụta n'ihe ahụ merenụ ihe anyị ga-amụta bụ maka ndị dị ndụ ọ bụrọzi maka ndị nwụrụ anwụ anyị na-asị ka Chineke kasie ezinụlọ niile ndị ụmụ ha maọbụ ikwu na ibe ha so na ihe mberede a merenụ Ka m rụtụ aka ihe one ma one anyị ga-esi na ya mụta ihe n'ihe onyonyo n'ihe a merenụ. Maka na ọ dị mkpa ọ dị mkpa ọ dị wụ na na ihe mee atọ anya n'ala mara ihe a ga-amụta na ya iji gbochie ihe ahụ imekwe onye ọzọ. Igbo na-asị na na anaghị ekwu okwu ọjọọ gbasara onye nwụrụ anwụ. Ihe m bịara ikwu abụghị okwu ọjọọ, abịakwara m ịta onye ọbụla ụta. Kama na abịara m ịrụpụta aka ihe anyị ga-amụta n'ihe a merenụ iji gbochie ime onye ọzọ. Na mbụ, o kwesịrị mmadụ na-abanye n'ụgbọ. A na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ life jacket. E kwesịrị ka mmadụ yiri ya maka na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya. Onye Chineke na-azọ na-azọ onwe ya. Ị ga-eme nke ị kwesịrị ime rapụziara Chukwu. Ehe eyighị life jacket. Nke abụọ, e kwesịrị inwe ndị ma egwu mmiri nke ndị oyibo na-akpọ divers ha kwesịrị iso ha na ụgbọ mmiri ahụ ị ma na enweghị divers so ha na ụgbọ mmiri ahụ adị ama ama Ọnịcha gwara Obosi ihe a ihe abụọ dị mkpa na o kwesịrị na e mere Nke atọ mụnwa na-ene anya na ya wụ na mmadụ nọ n'ụgbọ mmiri ị kwesịrị ka ị nọrọ ike nkwụcha ndị oyibo na-asị be at alert because ọ na mmiri ka a nọ onye na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ bụ nwata nwoke kpu ugo anya white uche ya adịchahụ maka na ọ dị distracted mgbe ọ na-ene nwa amadi bụ John Paul ka ọ na-eme ihe onyonyo ọ nọ na-eme isi ya ka isi ya pụta ya wụrụ ihe mmụta nyere anyị e nwere oge maka ihe niile oge iflex oge ime ihe onyonyo oge maka na ọ bụrụ na uche ya dị 100% ọ ga-afụ mgbe ụgbọ nke na-abịanụ nke ya na ya jamụrụ ọ ga-afụ mgbe ụgbọ ahụ ka nọ ote aka wee mara ihe o kwesịrị ịnya anaghị m ebule anaghị m ata onye ọbụla ụta kama ihe m na-ekwu ihe anyị ga-amụta n'ihe a maka ndị dị ndụ Ọzọkwa dị ka ibe ya bụ na ị bịa ịbanye n'ụgbọ mmiri, ị ga-ajụ ajụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-abakarị ụgbọ mmiri, ị ga-amanụ mmadụ one ụgbọ anụnwa kwesịrị ibu. O bukarịa one ahụ o kwesịrị ibu, biko rituo, esone ha n'ụgbọ ahụ. Mee mee mkpọtụ mee mkpọtụ ka a mara na ị ma right gị mara one e kwesịrị ibu maka na ọ dị dangerous ibu karịa one e kwesịrị ana m anụ na na ụgbọ mmiri ahụ ha banyere na ha ruchara 15 ebe ụgbọ ahụ ka kwesịrị ibu ma ọ 6 ma ọ 7 ha ebuo karịa